aa kala kati nachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene Ndakonda kuti leronso kumwamba kwavomereza kuti ndikulembeni kalata inuyo achimwene anga okondeka. Muli bwanji anzathu ku Mangalandeko mu nyengo ino ya maliro a Queen? Ukamba za ife tonse kuno ayi ndithu Mulungu akutiyang'anira amwene. Masiku akumapita basi. Siludandaulabe kwenikweni. Ndimakamba nthawi zonse kuti Yehova akanakhala ngati munthu Aaa bwezi ambiri ife kulibeko, bwezi ambiri ife atatipsera kalekale mtima ndi kulamula kuti uyu wandikwana, uyu basi sindikufunanso kumuona. Akanakhala munthu Yehova, ndithu bwezi atadula malire kuti awa ndi mmene akupangira zinthu zawo, apa asadutse apa. Munthu wachabe kwambiri. Koma ayitu, ndi woleza mtima, wachikondi, okhululuka, ndi chifukwa ambiri ife tikadalibe ndi moyo mpakana pano achimwene chisomo ichi sichinatiyenereyi muntilole ndivulire kachipeya basi zakhweze tsiku lalero kamba kuti agulanso sitampa kodi mmadziwa inu kuti mtunda wa pakati pa blantyre ndi mzuzu ndi mtunda wautali ndithu umafunika basi zodalirika kwambiri basi zodalirika za pakati pa blantyre ndi mzuzu ndiye ndi zakhwezetu basi ukalowa mbasi zakhweze Basi mtima umatsika. Umadziwa kuti aah ulendo uwu ndiyenda mwadongosolo. Basi zokongola. Osati mmipando ya basi kumapezamo mazira a nankhututembo ayi! Ayi ndithu. Anthu kumatola mphalabungu mu basi chifukwa chosoweka ukhondo? Ayi ndithu. Ku Khweze kulibe zimenezi. Ndikudziwa achimwene kuti ku Mangalande muliko muli mafunso a mmene moyo wathu kuno ukuyendera. I, chonchobe achimwene kunoko ndiye moyo ulipo kungoti zodwalitsa mutu ndi zomwezi zochitikazi nkhasako kuno kumudzi kwa Chafera mthengo kuno zobetchera zambiri tilibe anzathu a mtaunimo viwanthu vophunzira ndi ee zili pamoto kwabasi ngati zikumagona ayitu Nkhasako kuno kwa Msakambewa ku Dyowa, kaya koo Mathero, koo Msumba, koo Chikho, koo Visanza kuno ku Ntchisi nkhasako tulo akumatipeza dala koma anzathu odamwa ma ink awa ndiye ee kumakhala kulankhula koma ndiye kulalata koma ndiye kutukwana mtundu wonse koma ndiye kufuna kudzichekacheka kuti zinthu sizikuyenda kenaka akadandaula dandaula choncho Basi kukagona ali opsa mtima, masiku ndikumapita basi. Odandaulidwawo akumasuntha m'moyo mwawo. Odandaula akadali malo amodzimodzi omwewo basi. Chimenecho ndiye chikumakhala chopweteka kwambiri achimwene. Ndimamuuza Namagetsiyu kuti kumudzi kuno ifeyo tiliko bwino. Mwina zambiri sitizidziwa, ndiye sizitidwalitsa mutu koma anzathu ophunzira mphangala zotsatira kwambiri mmene chuma cha dziko chimayendera ndi ali pa chiphinjo osati masewera chifukwa ndiye akumatha kuima pachulu kufotokoza mmene zinthu zayipira akumaima kuphunzitsa anthu mmene ngati dziko tazondokera kufotokoza akuti ndi mmene zinthu zilili pakadali pano sizikuperekanso chiyembekezo akumafotokoza mwa ukadaulo kwambiri mmene maiko ena akuchitira kuti zinthu zawo ziyambenso kusuntha koma tsoka ndilo akumati akafotokoza fotokoza sakumafotokozanso kuti kodi ndiye mayankho ake ku mavuto onsewo akhoza kukhala otani za mavuto ndiye tamva inde achimwene kokwanira sizikufunikanso kuti wina wake achite kusinthira mawu kutiuza kuti mwina make timvetsetse ayi ndithu koma zimene tamva mochepa ndiye ndi mayankho ku mavuto athuwo Viwanthu vophunzira vikumaphonya pamenepa. Nkhasako kuno kwathu pano tikulimbana ndi kulongosola akalozera, kukonza nazale za bale, fotereza zikuoneka kuti ativuta ulendo uno, tapanga kaye Mbeya ya manyowa kuti mwina make nkupulumukirapo, koma anzathu a mtaunimo ndiye ee! kumati kukacha nkhani yake kumakhala imeneyi basi. Eh, ndiye mwatino fetereza anthu akamutenga kuti? Akamutenga kuti? kukacha kumakhalira kulira ndiye mwati ali kuti lero ali pati mafuta inu zinthu sizikuyenda iyayi zinthu zasokonekera basi zasokonekera kenaka kapelo ayambe kulira kulira tsiku lonse kenaka kumapita ku nyumba alibe chilichonse m'manja kukawauza mayi ndi ana kuti tiyeni tingolimba mtima zinthu sizikuyenda basi zasokonekera zoonadi ndiye zasokonekera koma ndiye inuyo mutazindikira kuti zasokonekera ndiye mukupangapo chani mamuuza namagetsi kuti makosana awa ali kutsogolowa makosana amene akuyendetsa zinthu pakadali pano ali ndi ntchito yayikulu yoti achite kukonza kuti ndiye pamenepa zinthu titani kuti zibwererenso mchimake koma mukuona kwathu ndi nzeru zathu zakuno kumudzi kuchikumbeni timaonabe kuti gawo lalikulu kwambiri lilinso ndi ifeyo eni ake achimwene Tikuyenera nafenso tigwire gawo lathu kuti zinthu zisunthe. Zinthu zina zake ndithu zikufunikira nzeru achimwene. Vilipo viwanthu vophunzira kwambiri m'taunimo vimayenda pa magamoto akuluakulu, zidakwa zakumwa mafuta, akazi yao gamoto, amuna yaonso gamoto, mafuta avuta, kukanika ndithu tsiku lina lake kuvomereza kuti, ah, akazanga, ndi mmene zinthu zavutiramu, tiyeni tisiye gamoto imodziyi iwe ndi ine tonse tiyeni tigwiritse ntchito gamoto imodzi tione kuti zinthu zikhala bwanji ayitu zosatheka anthu oyandikana nawo nyumba ana awo amaphunzira sukulu imodzi amawakasiya pa gamoto ana odala awo zinthu zafika povuta sizikuyenda Kukanika ndithu kugwirizana kuti ambwana, kuti tichepetse ndalama zimene tikuononga pokasiya ana kusukulu ndi kumati mwina mwake tidzisinthana. Koma anawa adziyenda limodzi. Lero niwanyamula ndine, mawa uwanyamula iwe. Ndiponso mawa galimoto yanu muisiye, tiyende, tipulumutse ndalama tiyendere yangayi. ayi ndithu ah, ineyo ah, mmene ndilimo ndikayendere galimoto ya uje osatheka ife ndi mabige ubige ndi umene ukupha anthu mtaunimu kulowa mu ngongole zosaneneka mu dzina la ubige zinthu zikathina ndiye kutanganidwa kutukwana ena ake kuti sakuyendetsa zinthu bwino anthu oyipa viwanthu vophunzira mavuto athu zikuwadziwa komwe akuchokera tsiku ndi tsiku kumayima pachulu kutiuza zinthu zavuta basi komatu ndi tinzeru tathu tochepati timati basi kwakwana aliyense ndi mwana yemwe akudziwa kuti pakadali pano zinthu zativuta mavuto achuluka kwa basi inde pano pano tiyeni bwanji tiyambe kupeza mayankho madolo ambiri odziwa zachuma pakadali pano amene akumayankhula za mmene chuma chathu chayipira kwabasi ndi anthu oti anaphunzira bwino sukulu kudzera mu ndalama za ulimi zimene makolo awo amavutika kupeza koma loko tsiku limodzi sangakumbukireko kunena kuti a akuluakulu panopa basi aliyense tiyeni m'munda akuluakulu muli makwacha mmenemu ife naphunzira nkhani zachumazi kudzera m'makwacha mmenemu Ayi ndithu, tsiku ndi tsiku tidzilowa m'kalasi kutiuza mmene zinthu zaipira. Machitachita a anthu a m'tauni ophunzira bwino achimwene, bolanso ifeyo akuno kumudzi kwa Chafera Mthengo amene kusukulu sitinapite. Anthu a m'tauni omangonyoza, kunyoza, mavuto athu ndiye ndikuseka pwepwete mwaona nyasalande ndiye palibenso tuyi anzathu zikutheka pa zedi pompapa ife ndiye palibe panja penipeni panja atsogoleri athu panja penipeni kumamalizanso kuti ineyonso ophunzira amene ndapita ku sukulune panja penipeni palibe chimene ndikuchita kuti zinthu zisinthe nkhani zachuma zimasiyana ndi zamatsenga chimwene sizimangosintha tikungolira kulira kulira osachitapo kanthu ayi ndithu nikisi ujeni pepani nonse akampope fc yeti pepani kuti mwenda chibiya chibiya pepani kuti ndikakamba za brrr, simba munditukwana koma chilungamo mukuchidziwa kunoko za mpirazi mm, tikadali kutali amwene ukonzekera kumenya mpira ndi timu yakunja masewero opimana mphamvu kumachita ndi mafisi fc yakuThyolo mabanka azawo bwande ndi ah! chonchobe mpunga umodziumodzi unachita phala kalekale bolanso khwaya ya chamboko united kunsi kwa mtsinje wa shire uku koma kodi msewu wa blantyre bypass mutimangira nanga sitediyamu ya mwanza itheka muneneretu tu ngati sizitheka eti ndibwere komweko ndi chikwanje ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi abulande amavuta kunyasalande sungamvetse